A chairde, fáilte mhór go dtí Sraith 2 de Comhrá le Ola. Seo eagrán 3 den sraith seo mar chuid de thogra Love Leabhar Gaeilge. Sa sraith seo, beidh mé i mbun cainte le meascán de scríbhneoirí iontacha litríocht na Gaeilge. is daoine atá an-shuim acu sa réimse seo chomh maith. i mo dteannta inniu ná an t-údar fíorchumasach Proinsias Mac a' Bhaird. A Phroinsias, do chéad míle fáilte chuig an gcomhrá agus seo mo chéad uair ariamh casadh leat chomh maith so conas atá tú? Agus go raibh míle maith agat. Tá mé go breá, go raibh maith agat a Ola agus deas bualadh leat féin.
Yeah, tá mé ag súil go mór a bheith ag comhrá leat. Ach ar dtús báire, an féidir leat a rá liom píosa beag faoi do chúlra féin? Is as Árainn Mhór thú, i nGaeltacht Thír Chonaill, nach ea, agus oibríonn tú mar mhúinteoir scoile chomh maith i Leitir Ceanainn. Conas go mbíonn tú ag déileáil leis an dá ról atá agat i do shaol féin?
Ach, bhuel, níl sé níl sé ródheacair uilig a Ola. Sea, is as Árainn Mhór, oileán, oileán amach ó chósta Dhún na nGall domh. Ach, bhfuil a fhios agat, an chuid is mó de mo shaol bhí mé ag imeacht agus bhí mé ag teacht is ag imeacht agus chaith mé tamall thart fá Bhaile Átha Cliath agus, anois thart fá Leitir Ceanainn agus mar sin de. So tá breá, tá mé breá cleachtaithe le bheith ag teacht agus ag imeacht. Cónaím anseo ach oibrím ar tír mór agus bhuel sin an, sin an dóigh a bhfuil rudaí agus éiríonn tú cleachtaithe leis. Iontach.
Agus abair linn píosa beag faoi do obair féin faoi láthair, tá an méid sin á dhéanamh agat? a Ghoill. Sea, yeah. Bhfuil fhios agat, bhí an dianghlasáil ar siúl ansin mar is eol duit le bliain anuas agus shíl mé gur, gur, gur ehm, bhuel, am suimiúil a bhí ann. Ehm, domhsa mar scríbhneoir, thug sé am domh nach raibh mé ag dréim leis agus ehm, Bhí mé ag obair cuid mhór ar fhilíocht nuair a bhí an bhliain seo caite, an t-am seo an bhliain seo caite, agus bhí mé ag scríobh cuid mhór dánta agus is dóiche go raibh an dianghlasáil ansin, bhí sé, thug sé am agus spás domh a bheith ag machnamh agus amuigh ag siúl agus ag meabhrú ar rudaí agus mar sin de. Agus ansin b'fhéidir ó bhí an Nollaig ann bhí mé ag obair ar úrscéal agus san am i láthair tá mé ag obair ar úrscéal. ar Naomh Colmcille agus tá súil agam tá sé bhuel tá tá tá sé scríofa ach tá cuid mhór obair i gceist i ndiaidh é a bheith scríofa Ola tuigeann tú féin was it tá cuid mhór athscríobh agus eagarthóireacht agus eh rudaí mar sin le déanamh agus eh beidh sé beidh sé tamall beag eile sula mbeidh sé i gcló ach eh le cuidiú Dé deireadh na bliana seo nó b'fhéidir an bhliain seo chugainn beidh sé i gcló. Iontach, agus go n-éirí leat leis siúd chomh maith agus tuigim go mbíonn an-eagarthóireacht i gceist leis an scríbhneoireacht, táimse mé féin díreach ag tosú ag scríobh go cruthaitheach so tuigim sin go díreach.
Ó, bhuel, comhghairdeas leat agus tá súil agam go n-éiríonn leat. Is rud amháin é scéal a chur síos ach bhfuil fhios agat, agus go minic bíonn daoine agus scríobhann siad rud agus síleann siad, bíonn, bíonn corraí ag baint leis agus bíonn sé agat ar pháipéar agus bíonn tú ag rá leat féin sea, sin é anois now agus bíonn tú chomh sásta leat féin ach tá sé iontach, iontach tábhachtach bhfuil fhios agat am a thabhairt don rud agus b'fhéidir é a fhágáil fá choinne cúpla seachtain nó mí i leataobh agus ansin teacht ar ais aige agus a bheith ag obair air agus ag obair air agus ag cur snas air agus mar sin de agus eh, tá cuid mhór mhór obair i gceist leis agus fiú é ag an deireadh sin. Yeah sin comhairle an-mhaith. Agus mar mhúinteoir chomh maith an spreagann tú do chuid mac léinn le bheith ag scríobh go cruthaitheach?
Nuair is féidir liom, nuair is féidir liom, ach an dóigh a bhfuil rudaí ins na scoileanna inniu Ola tá sé deacair, tá sé deacair é sin a dhéanamh, go háirithe leis na ranganna sinsearacha. Tá oiread sin rudaí dírithe ar an scrúdú agus ar phointí agus marcanna agus mar sin de a fháil. Ag leibhéal na hArdteiste tá sé iontach deacair, bhfuil fhios agat, am a ghlacadh amach, am a chur ar leataobh le bheith ag díriú ar obair chruthaíoch. Anois, tá féidearthachtaí níos mó leis sin a dhéanamh, b'fhéidir, ins an tSraith Shóisearach agus b'fhéidir san Idirbhliain agus mar sin de agus bíonn muid ag iarraidh iad a spreagadh, bhfuil fhios agat, a bheith cruthaíoch ansin ach yeah an dóigh a bhfuil rudaí san am i láthair leis an Ardteist, tá sé, tá sé cineál doiligh an, chruthaíocht sin a, bhuel, am a fháil leis an chruthaíocht sin a spreagadh, sin sin an an bac is mó leis an Ardteist agus na na hábhair difriúla atá daoine óga ag tabhairt faoi agus mar sin de, tá sé doiligh an t-am a fháil chuige. Agus mar sin cad é do thuairim féin ar staid litríocht na Gaeilge do dhaoine óga go háirithe?
Gabh mo leithscéal Ola, cad é mo thuairim faoi. Yeah, céard é do thuairim féin faoi staid litríocht na Gaeilge mar sin, go háirithe do dhaoine óga? Sea.
Bhuel, tá cuid mhór leabharthaí iontach iontach maith ag teacht amach fá choinne daoine óga, bhfuil a fhios agat, tá leabharthaí Anna Heussaff ansin agus tá leabharthaí scríofa ag Alan Titley agus rudaí mar sin agus Eithne Ní Ghallchobhair agus daoine mar sin agus tá leabharthaí ana, ana mhaith ansin. Fá choinne daoine óga agus scríofa ar ábhair agus topaicí a mbeadh dúil ag daoine óga iontu. So, bhfuil fhios agat, tá ábhar ann ba mhaith leat i gcónaí níos mó a bheith ann. Tá's agam go bhfuil cuid de na comhlachtaí foilsitheoireachta, tá siad ag cur leithéidí, bhfuil fhios agat, aistriúcháin ar leabharthaí Béarla tá siad ag cur na haistriúcháin sin amach. Tá dearmad déanta agam ar na hainmneacha anois, Dónal Dána agus imíonn siad amach as mo chloigeann anois, níl mé ábalta smaointiú orthu. Ach bhí Harry Potter, cuireadh sin amach cúpla bliain ó shin fosta. Agus tá sin maith, tá sin maith. An t-aon deacracht a fheicim leis sin anois is arís, bhfuil a fhios agat, ach bhain mise triail as cuid acu sin a úsáid i mo rang Gaeilge féin. Ach sé an rud a thug mé fá deara ná go raibh, má bhí muid ag déanamh, abair, sliocht amach as Harry Potter i nGaeilge, bheadh na páistí ag gabháil abhaile is á léamh i mBéarla ag teacht isteach agus bheadh an cineál scéal léite acu i mBéarla agus b'fhéidir nach raibh sé ag cineál, cur le foghlaim na Gaeilge nó leis an teanga ar an dóigh sin. So tá sé tábhachtach b'fhéidir an dá rud a bheith ann, na haistriúcháin ach fosta, tá sé iontach tábhachtach sílim go mbeidh, bhfuil a fhios agat, ábhar nua a bhí scríofa i nGaeilge an chéad lá riamh, go mbeidh sin ar fáil fosta, Ola. Agus bhfuil a fhios agat, tá sé i bhfad níos fhearr ná mar a bhí sé, tá feabhas mór i ndiaidh theacht ar chúrsaí ach d'fhéadfadh rudaí a bheith níos fearr i gcónaí, is dóiche.
Cinnte. Agus ar ais chuig do scríbhneoireacht féin, conas go díreach a chuir tú tús leis an scríbhneoireacht? Céard a spreag thú?
Yeah, bhuel, ehm, is dóiche, eh, Ola, bhí dúil agam i gcónaí ins an scéalaíocht. ní deirim scríbhneoireacht, ach an scéalaíocht agus bhí, bhí an t-ádh orm nuair a bhí mise ag fás aníos, nuair a bhí mise óg, an bheirt athair mhór a bhí agam, sin athair m'athara féin agus athair mo mháthara, scéalaithe iontach, iontach maith a bhí iontu. agus tá cuimhne agamsa bheith ag dul a luí san oíche agus bheadh Granda, an bheirt acu, bheadh siad ag insint scéalta dúinn agus cineál seanscéalta a bhí acu féin nuair a bhí siad óg agus bhí dúil agam ansin i gcónaí na scéalaíocht agus is dóiche gur sin an áit a thoisigh sé scéalta, scéalta, scéalta ansin. Agus ní go dtí go raibh b'fhéidir níos sine a thoisigh mé ag smaointiú ar ar scríbhneoireacht agus rudaí a chur síos i scríbhneoireacht. Agus an dóigh ar thoisigh sé, i ndáiríre, bhí mise ag tabhairt faoin MA, máistreacht sa Ghaeilge, agus rinne mé staidéar ar an bhéaloideas. Bailiúchán béaloidis as Árainn Mhór anseo agus bhí an tráchtas scríofa agus lá amháin casadh Pádraig Ó Snodaigh orm, foilsitheoir leabhar le Coiscéim, agus casadh orm é i gClub Chonradh i mBaile Átha Cliath. thíos staighre ansin agus bhí mé just ag comhrá leis agus d'inis mé dó go raibh an bailiúchán seo déanta agam agus d'iarr sé orm é a chur chuige go gcuirfeadh sé amach é mar leabhar agus sin an rud a rinne mé agus d'fhoilsigh sé.

thug sé spreagadh iontach domh agus ansin is as sin a thoisigh mé ag smaointiú b'fhéidir, bhuel b'fhéidir go dtiocfadh liom cuid de na scéalta seo atá agam, a bhí agam, a chur ar pháipéar agus iad a fhoilsiú. So sin sin an dóigh ar thoisigh mise. Bhuel sin an-scéal, sin an-inspioráideach ar fad chomh maith. Agus abair liom mar sin, céard é an difríocht an dóigh leatsa idir scéalaíocht agus scríbhneoireacht?
Ó, sin ceist dheacair. Cad é, bhuel, tá ceangal idir an bheirt acu, cinnte. An difríocht atá eatarthu? Bhuel, is dóiche, is dóiche go dtig le duine ar bith scéal a inse. Sílimse go bhfuil scéalta cineál Tá scéalta agus scéalaíocht, tá siad mar cineál rud iontach bunúsach in saol an duine. Insíonn muid scéalta dár gcuid páistí. Is bealach iad scéalta a bhíonn againn le míniú a fháil ar an tsaol go minic. Smaointigh tusa ar feadh bomaite na scéalta a insíonn muid do pháistí. Na scéalta traidisiúnta sin, Goldilocks agus Mac Tíre Gránna agus was it Snow White agus na rudaí sin. Bhí ceachtanna an-tábhachtacha ceachtanna tábhachtacha ins na scéalta sin ar fad agus d'inis muid na scéalta mar bhealach le míniú a thabhairt do pháistí ar an tsaol ina raibh siad, le míniú a thabhairt ar chaidrimh, le míniú a thabhairt ar chontúirtí an tsaoil. Mar sin de, tá scéalta, tá siad bunúsach, sílim, in eispéiris an chine daonna. millteanach tábhachtach an dóigh a gcuireann muid aithne ar a chéile, is fríd scéalta iad, an dóigh a ndéanann muid cur síos orainn féin, is scéal é sin. So, insíonn muid scéalta an t-am ar fad, tá siad bunúsach don duine ach is. scríbhneoireacht. Tá achan duine in ann scéal a insint. Níl achan duine in ann, b'fhéidir, scéal a scríobh. Nuair a thagann sé go dtí an scríbhneoireacht tá tú caint faoi teicníc agus tá tú caint faoi scil iomlán difriúil. Scríbhneoireacht. sin dóigh eile le scéal a insint i bhfocail agus tá teicnící agus rúibricí le foghlaim ansin. Sin an cineál, an taobh teicniúil. Thig liomsa scéal a insint duitse, thig leatsa scéal a insint domhsa agus tá sin. Tá sé nádúrtha dúinn. Ach tá obair agus teicnící agus scileanna ar leith ag baint leis an scríbhneoireacht. An dtugann sé sin aon mhíniú duit ar, an bhfuil aon chiall leis an méid a dúirt mé? Sin léargas an-shuimiúil ar fad. Chuir sé sin mé ag smaoineamh, cinnte. Agus mar sin, ó thaobh litríocht na Gaeilge ansin, An dóigh leat go bhfuil níos mó béim ar an scéalaíocht mar gheall ar an béaloideas agus mar sin de?
Um, bhí cinnte bhí agus má amharcann tusa ar na húrscéalaithe agus na scéalaithe a bhí ann i dtús ré litríocht na Gaeilge, is cinnte go raibh tionchar millteanach mór ag an bhéaloideas agus an scéalaíocht, go raibh tionchar iontach mór aige sin ar a gcuid scríbhneoireachta féin agus mar sin de. Go bunúsach, leithéidí, bhuel, leithéidí Séamus Ó Grianna agus fiú scríbhneoirí an Bhlascaoid agus mar sin de, bhí siad ag scríobh, bhfuil fhios agat, amach as, as a dtobar. an áit as a dtáinig siad agus na scéalta uilig a bhí thart orthu. Sílimse gur athraigh sé sin in imeacht ama ó na 1960idí ar aghaidh, b'fhéidir ag amharc taobh amuigh díofa féin agus nach raibh siad ag brath an oiread sin ar an bhéaloideas agus ar an tobar dúchasach a bhí acu ach go raibh siad ag amharc amach b'fhéidir ar an Eoraip agus ar an Domhan agus ar Mheiriceá agus go raibh tionchar i bhfad níos mó ag teacht ar an scríbhneoireacht a chleacht siad an t-am sin. So sea, bhí an béaloideas iontach iontach tábhachtach ag an tús, ach níl fhios agamsa cé chomh tábhachtach is atá sé san am atá i láthair. Cinnte, tá sé ann go fóill agus tá cuid chlú agus bíonn siad ag baint úsáid as an bhéaloideas agus an traidisiún ach b'fhéidir nach bhfuil sé chomh tábhachtach is a bhí sé b'fhéidir ochtó nó céad bliain ó shin b'fhéidir.
Agus do leabhar Fatwa, tá sé an-spéisiúil. Cén fáth gur phioc tú an teideal sin agus inis dúinn píosa beag faoi na téamaí a bhaineann leis, go cultúrtha de?

Níl fhios agam cad as a tháinig sé i ndáiríre, an leabhar Fatwa, bhí mé bhí mé ag samhlú do smaointiú ar rudaí aiféiseacha agus is maith liom a bheith ag smaointiú ar cineál rudaí áibhéileacha agus corruair tagann rudaí isteach i mo chloigeann agus deirim cuireann siad mé ag gáire agus shíl mé b'fhéidir was it tá cuimhne agamsa ag an am sin nuair a thosaigh sin ag teacht isteach i mo chloigeann an scéal fán leabhar sin am a bhí ann nuair a bhí cuid mhór trioblóidí le Ioslamaigh antoisceacha. Bhfuil fhios agat bhí an t-ionsaí ar Charlie Hebdo in Paris agus bhí, bhí, bhí cuid mhór, bhí sé ar an nuacht go minic, bhí rud neart, bhí ionsaí in London ar Droichead Westminster agus bhí, bhí an cuma ar an scéal just ar feadh tamalt ansin go raibh, go raibh seo i gcónaí ins an nuacht ansin anois. Agus ar ndóigh, nuair a fheiceann tú scéal trí lionsaí an Iarthair, agus ní fheiceann muidinne an t-ionsaí atá Meiriceá nó an Bhreatain nó cibé tír eile ag déanamh ins an Iraq nó ins an Phailistín nó cibé cén áit. Tá cineál dearcadh iontach caolaigeanta againne anseo ins an Deisceart, ins an Iarthar ansin. agus bhí mé cineál ag smaointiú air sin, bhí sé i gcónaí ins an nuacht ansin agus ansin bhí mé ag smaointiú liom féin bhí mé cineál ag iarraidh magadh a dhéanamh ar ar cineál ionsaithe agus not caithfidh mé a bheith cúramach faoi na rudaí a deirim anseo ní ní ag magadh faoi na hionsaithe but cineál ag magadh faoin dearcadh you know Má dhéantar ionsaí i Londain, tá sé ar bhealach éigin míle uair níos measa ná an t-ionsaí céanna a dhéantar in Cairo. I mean, but, you know, fuair an méid céanna daoine bás in Cairo nó Afghanistan is a fhaigheann bás in America nó in London nó uh, Brussels nó cibé cén áit. Agus um, B'fhéidir dóigh a bhí agam le dhul i ngleic leis sin ná fríd an greann agus fríd an mhagadh, agus shamhlaigh mé féin, b'fhéidir, go raibh duine de, scríbhneoir Gaeilge ar oileán amuigh san fharraige agus gur scríobh sé rud inteacht fá Mahamad agus ansin gur tháinig slua mór daoine ag iarraidh fatwa a chur air agus é a mharú. So is dóiche gur cineál amaidí, magadh a bhí i gceist leis sin fosta.
Tá sé sin an-chumhachtach an méid atá tú a rá ansin agus cinnte na téamaí a bhaineann leis, tá siad cineál conspóideach. Nach raibh tú cróga é sin a scríobh, an dóigh leat?
Sea, agus ar ndóighe níl a fhios agam B'fhéidir go dtiocfadh le duine inteacht an leabhar a bhí scríofa agam a thógáil an bealach contráilte ar fad agus b'fhéidir go mbeadh siad ag iarraidh ionsaí a dhéanamh ormsa mar gur scríobh mé a leithéid de leabhar ach sin an pointe, sin an pointe. Baineann sé le saoirse. B'fhéidir, baineann sé le cineál an amaidí a bhaineann le na daoine atá ag iarraidh smacht a fháil ar smaointí dhaoine eile, tá's agam. Bhí cuid mhór rudaí ag dul fríd m'intinn an t-am sin. Agus nach bhfuil an-shuim agat féin i téamaí coir? Baineann cuid mhaith den leabhar le coir, nach ea? Bhuel, sea. Faigheann daoine bás agus bíonn comhcheilgeanna agus básanna agus rudaí mar sin, tarlaíonn sé sin cinnte, ach. Ní shílim gur sin an rud is tábhachtaí, b'fhéidir. B'fhéidir go bhfuil coir mar chuid den scéal ach i ndáiríre b'fhéidir nach é sin an rud is tábhachtaí. B'fhéidir gur rudaí eile, na téamaí b'fhéidir, atá i gceist níos tábhachtaí. Mar shampla, scríobh mé leabhar ansin Rún an Bhonnáin ansin, deich mbliana ó shin nó mar sin, agus faigheann cuid mhór daoine bás ansin ach ceoltóirí sean-nós a bhí ann agus bhí dúnmharfóir ag dul thart ag marú ceoltóirí sean-nóis. Ach. Ní hiad na básanna na rudaí is tábhachtaí ansin. Bhí rudaí eile a bhí níos tábhachtaí, bhí cineál téama nó pointe a bhí mé ag iarraidh a dhéanamh a bhí níos tábhachtaí ná sin agus an rud céarna, b'fhéidir, leis an leabhar Fatwa agus an rud céarna le Tairngreacht fosta. Bhí daoine ag fáil bháis. sin, ach ní raibh an scéal faoi na básuithe sin, bhí sé fá rudaí eile, an dtuigeann tú rud mar é.
Agus ar b'fhéidir nóta níos dearfaí, abair liom faoi na leabhair atá tú ag léamh faoi láthair, cad atá tú ag cur suim san i láthair?
Na rudaí atá mé léamh faoi láthair. Bhuel, faoi láthair tá mé, bíonn i gcónaí cineál bundle beag agam le taobh na leapaí agus bíonn cúpla leabhar á léamh agam ag an am amháin. San am i láthair tá mé léamh leabharthaí scríbhneoir, scríbhneoir ón Iodáil, Andrea, oh, caidé an t-ainm atá air arís, Andrea Calabria. Calabri tá mé an contraint leis na leabharthaí a scríobhadh fán bhleachtaire Montalbano agus tá mé ag baint an-sult as na leabharthaí sin. Tá mé ag léamh John Banville san am i láthair, leabhar dá chuid a léamh. Tá mé i ndiaidh leabhar Gaeilge a chríochnú ansin le gairid. Ansin, leabhar a bhí iontach suimiúil go deo, Rún na Seacht gCaisleán, ansin, scéalta ón Trasalváin, cineál gearrscéalta a bhain leis an Trasalváin agus mar sin de. Is maith liom litríocht na leabharthaí atá scríofa ag Donald Murray, scríbhneoir ó Albain. agus tá leabhar níl sé toisithe agam go fóill ach tá sé tá sé réidh le toiseacht agam ansin fá fá Oileán Leódhais agus in Albain. So yeah bain sult astu.
Iontach. Agus tá an-rath ag baint le do chuid scéalaíocht agus do scríbhneoireacht. Bhuaigh tú an gradam don Irish Book Post Awards tamall ó shin. An dóigh leat go bhfuil tú cineál cáiliúil anois i Leitir Ceanainn agus i do chuid oibre ar scoil agus achan rud mar sin? Conas a dhéileálann tú le dhá ról?
Ní shílim go bhfuil, ní shílim go bhfuil. Ní celebrity mé go fóill a Ola. No, bhí sé iontach deas, an duais, tá sé iontach deas duaiseanna mar sin a fháil agus aitheantas mar sin a fháil ach i ndáiríre, an bhfuil fhios agat, ní dhéanann tú é ar son an aitheantais agus má tá tú á dhéanamh ar son an aitheantais tá tú ar an bhealach contráilte ar fad. Is deas nuair a tharlaíonn sé ach caithfidh mise a bheith you know tá ceithre leabhar déag scríofa agamsa agus ceart go leor bhí ceann amháin acu a bhain duais mhór ach you know bhí mise ag obair ar rudaí eile agus ag gabháil bealaí eile i bhfad roimhe sin Tá sé deas nuair a fhaigheann tú an t-aitheantas but ní sin an fáth a ndéanann tú é agus thig liom a rá leat go cinnte nach n-amharcann muintir Árann Mór ormsa mar laoch nó mar celebrity nó rud ar bith eile. Nuair a théimse isteach go dtí an pub caithfidh mé mo chuid deochanna féin a cheannach.
Bhuel, a Phroinsias, go n-éirí go geal leat agus comhghairdeachas arís ar an rath ar fad atá tú ag baint amach. Bhí sé an-deas bheith ag comhrá leat inniu agus le bualadh leat agus tá mé an-bhuíoch as ucht gur tháinig tú ar Chomhrá le Ola inniu.